ebere m na-emere nwaanyị be anyị nọ na naijiria na-elecha na-agara na di ya n'obodo South Africa afa gị bụ gịnị sorry ị na-agara na-elecha hey enwe m di m n'obodo oyibo ọ nọ obodo South Africa ebere m emegbuoru gị ama na kịta ụfọdụ n'ime unu ọbara pụtawago unu n'anya ị na-enwe aṅụrị na di gị jebere obodo South Africa gị nwa aka amarọ ife ụfọdụ aka amarọ ife a na-akọ o jebere obodo South Africa na-enwe aṅụrị ebere m emegbuoro gị ịmakwa ife bụ iwere ewu jee n'ime ọba ji iwere ewu ije ninye ya n'ọba ji bai sef inweta nwaanyị sef adị ọ dị easy ka o si wee dị ebe a ka o si wee dị easy ebe a ị na-enwe aṅụrị na di gị nọ ebe a di gị ebe ị na-enwe aṅụrị na di gị nọ afa gị bụ sorry ị fụkwa di gị anya ị fụkwa di ya anya ị fụkwa ya anya kpọọ m kpọọ m dat kpọọ m anụmanụ ị fụkwa di ahụ anya kpọọ m ewu maka na di ya anagokwa ọ nago ka naị ị mara ebe e were ewu denye n'ọba ji obodo ike gba kasa ike gbalụ cheap otele gbalụ cheap na South Africa otele gbalụ cheap ebe ebe di nọ ị na-enwe aṅụrị ee di m nọ na South Africa jekwe chọrọ di ọzọ nụba o jekwe chọrọ di ọzọ nụba ọ nakwa anata ọ nakwa eke ịnata di gị ada ekekwa ịnata ka m sị ife mere mgbe m pere mpe o nwere nwa ikorobịa anyị na fa bi n'ofu ogbe wee jee obodo South Africa afụbele ya anya for 30 years nne na nna ya afụbele ya anya ụmụnne ya afụbele anya for 30 years afụbe nwoke anya amara nnọọ ife a na-eme ebe a hey nne i nene ife onyonyo a tụsa na ife onyonyo a ife ya i nenesịa ya ị watchịsịa ife onyonyo m a i jiri nnọọ nwayọọ jee chọba di ọzọ maka na inwero di inwekwa di o inwekwa di inwero di and ọ nwaa anwa wee natali ọ nwaa anwa wee nata investment ọ ya-ebunatalị ị shishi kọbọ ị ma fụkwasị ife ọ ya-ebunatalị ị na naijiria bịa nye gị bụ HIV mmịnwụ mmịnwụ ka ọ ya-ebu wee nata mmịnwụ mmịnwụ ka ọ ya pakejie pakejie were wee bunatara gị mmịnwụ ka ọ ya-ewenatara ị n'ụlọ agba agba mmịnwụ agba agba nke nnukwu ya ka ọ ya-ebunatara ya because o nwekwa di i nwe di ya anagokwa o nwekwa nwoke bịara obodo a na-ana ana ife ife ife ụmụ nwaanyị fa na-eke ụmụ nwaanyị fa gbakwa cheap ụmụ nwaanyị fa gbakwa cheap ka ife dị cheap na naijiria m ma-eji wee compare ya ụmụ nwaanyị fa gbara cheap nọ dis iyọrọ mma m enyere iyọrọ mma m enyere ị chọrọ godo a na-akụrụ ya aka n'ụzọ ị chọrọ godo a na-akwụsị ị na main road na ụdịrị ife nwaanyị ụmụ nwaanyị obodo a na-eme ọ dị ka di ya ya nata inwekwa di jee ka ịchọkwa di ọzọ ka mma n'arụ kịta ka bụ otu kaba arụ jee chọba onye ọzọ ya-anụ gị o nwekwa di i nwere inwekwa di